onye ije ebunie ije mụ alandigo na ofufe amakwa n'ụlọ ụka st philips uh, catholic church nke dị n'ofufe amakwa ozubulu abịa malụ ife na-emenụ
nnọọ nnọọ nnọọ nnọọ imela o kee ka unu melu anyị dị sọ mma okay onye ije abịakwana ka anyị si ejegasịpụ na-amalụ ka ife si eme ya
asị m ka m bịa ka anyị malụ ife na-eme na ya bụ ụlọ ụka St. Philip na Amakwa ka ị kọwakenelụ anyị ka unu si were nọdụ tata onye anyị kwadebere bụ na anyị na-ekene Chineke maka na eleghị anya ọnwa Jenụwarị na mkpụrụ ụbọchị asatọ na arọ 2021 anyị ga-enwe ido asọ pụrụ iche ife ndị oyibo kpọ dedication nke ụlọ ụka anyị wekwa otu oge ahụ meghee chapel ebe a na-eje esekpu ana ekpere Jesu meghekwuo grotto ebe a na-ejekwa eme ofufe dị pụrụ iche then meghekwa parish hall anyị eleghị anya ọ na-adabatakwu anyị ga-ejikwa oge a meghekwuo ma skuul anyị nke a kpọọ St. Philip's Academy ife ndị a ife anyị na-elejere anya

mana etu ọ dị na usoro ụka na tupu um, edo ụnọ ụka asọ na a ga-enwe parish priest wee ruzie mgbe o ruo n'afọ 9 septemba 2015 wee mee parish m wee zọchie ebe a dịka parish priest nke mbụ eh, n'afọ mụnwa parish priest nke mbụ pioneer parish priest e nwere na st philip a oge m zọ ya bụ ije ebe a na 7 October 2015 ka a nabatachara m wee tụbazie elo ka a ga-esi wee doo nya bụ ụnọ ụka asọ ọ bụ nya ka e ji wee mezie ọtụtụ ife mgbanwe rụgharịbazie ọtụtụ ife etu o si wee gbatakwụrụ nke a bụ ka anyị bido na ka a bido n'ebe mbido nya ihu ihu ụzọ wee gawa i lebe anya ị ga-afụ nke a bụ sculptural design ife ị ga-afụ ebe a ị ga-afụ akara dị iche iche akara dị iche iche e ji wee mara ụka ife niile na-enwecha ife ọ rụrụ alpha and omega ha nke a bụ salvation nke a bụ jesu ebe ọ na-achụ aja ya nwa chụrụ aja ọ kpọrọ ụmụ azụ iri na abụọ nke a bụ iko nsọ nke a bụ achịcha ọ na-ewenye elu nke a bụ akara nke obe ebe jesu nwụrụ ife ndị a niile nwecha akara nchigharị uche ya dụrụ bịa pillar abụrọ etu a ka ọ dị nke a bụ ife m gbanwe ife dị iche iche e tigasịrị bịazie n'ihu ebe a na-akpọ entrance ya ebe mbido ụzọ a m gbanwe sculptural design a nke a bụ St. Aloysius of Gonzaga obere nwa dị 23 years wee nwụrụ gosi akara nke okwukwe nke ọzọ wụ St. Philip bụ patron anyị ee nke a wụzi ihe ndị ọzọ key nke na-egosi ọnụ ụzọ onye a kpọghere ọ kpọghe onye a kpọchiri akpọchie nke a wụ akara nnabata anyị eji mara anyị motto come and see Jesus the son of God John chapter 1 verse 46 ife ndị a niile wụ akara anyị debere maka na ọ Philip bu ụzọ gwa nwanne ya Nataniel na John chapter 1 sị ya bịa ka ọ fụrụ Jesu eze nke ụwa niile na nwa nke Chukwu i lebezie i lebezie ị fụzie tower tower a dịrọba etu a ife a wụcha design aka dị iche iche nyere ya iji wee gosi na ụka a wụ ụka ndị nwụrụ nya wụ Church of Martyrs ndị e gburu gbara ọbara maka Jesu e wee sị ebe na ndị mmadụ gbara ọbara maka Jesu na a ga-egosi ife ịrịba ama ife ngosi gosi onwe ya ndị fere Chineke aba ma nwụọ maka ife okwukwe fa nke a bụ ebe ya na-eri oriri ikpeazụ Ọ bụ na oriri ikpeazụ Jesu rịọ nna ya ka nzukọ ya bụrụ otu ọ mgbe Jesu nọ aba ka ọ nọ wee doo Yukarịstia dị asọ ma ọ bụrụ ahụ na ọbara ya na okwu na ọfụ wee chie ndị ụkọchukwu nke mbụ bụ ndị apọstụl wezie n'aka fere aka wee ruo anyị nwa na onwe anyị nọzi oge a aka i lezi anya ị fụ na e debere ya aba onye abịa fụ na ife a na-abara achụ aja ka a na-achụ abụ nwere ife ọzọ bụ aja Jesu Kristi bụ ife o ji aka wee bido chụwa ọ bụrụ nya wụ ife anyị na-eme bụ nwere ikpe ekpere na ife chineke lebezie n'aba anya nke a wụkwa akara dị iche iche ị ya-afụ ndị apọstụl niile aha nke a wụ st peter st jude andrew philip matthew simon ife ndị a niile wụcha akara ndị a wụ isi sekpụ ntị that is ide ji ụka ndị jesu hanyere ya n'aka o wee dịruo n'oge nke anyị ị ga-afụzi ife ndị ọzọ niile ma ọkụ ife niile ife niile dịcha ebe a wụ ife ọkụ ife ọfụ ma ọkụ niile ife niile ị ya-afụchara ha ncha niine ife ọfụ kwa akara na-egosi lele na anyị na-efe Chineke gwa Chineke ife ọ na-eme Chineke na ife mbụ anyị nye Chineke the best iji wee gosi ọrụ aka Chineke na ịdị mma nke Chineke pụrụ etu a aba wụ ebe e si aba na sacristy si aba kete baya sacristy sacristy wụ ebe a na-edobegasị ife dị asọ sacred vessels sacred vestment eh, altar wine and ebe fada na na-akwado tupu ọ bịa ịchụ aja nke a bụrụ altar ebe a na-achụ aja nke a bụrụ pulpit ebe a na-agụ okwu chineke na-ekwu okwu chineke nke a wụzie altar rail ebe ndị mmadụ ga-abịa esekpuru ala na nọrọ i lezi anya ị fụ ife e dere ebe a come and see the wonders of the lord jesus son of god and king of kings john chapter 1 verse 46 na onye ọbụna batara ebe a ya-afụ ọrụ ebere chineke ka anyị na-ekwu ife ndị ọzọkwa etu m si wee kọwa nya mbido anyị ga-emeghe na eh 8th of eh, January 2021 bụ Chapel of Adoration ọ bụ ebe mmadụ nwezi ike ịbịa nọrọ i were na mmadụ kọchara ụka fechaa chukwu n'ime ụlọ ụka ọ chọzie ịnọdebezi Jesu oge ọbụna ji masị ya o nwere ike ịbanyezie na aba aba ka ọ ya-anọzi kperebezie ekpere nnọọ ebe a ka Jesu na Yukarịstia dị asọ edobere ya maka nnọnyere ofufe nke ọzọ wụrụkwa nke a na-akpọ groto groto okwu ebe a na-edowe enyo ife dịka statu Jesu Kristi na statu nne ya bụ Maria ọ ya ga-adị n'ime ndị mmadụ nwere ike ịbịa ebe a na-emekwa devotion devotion to the Sacred Heart devotion to our, our Lady, the Mother of God. aba ka a na-emekwa ee kama ewe n'iwe abịa na okwukwe ndị ụmụ ndị na-abịa na-asị ebe ife dị etu a oh. dịka ife akpụlụ akpụ ma ọ bụ ife ife akpụlụ akpụ oh. ife m nwere ikwu maka ife dị etu a ah, ife m nwere ike ikwu maka nke ahụ wụ nke mbụ na enyo na-echeta ọ bụrọ ofe ka a na-efe na ọ ncheta ife dịka mmadụ nwere ike ime enlargement see enyo ya tinye na ebe buru ibu debe ya wụ ụmụ ụmụ etonite asị na onye a wụkwa onye dị etu a ọ bụrọ na a na-efe ya efe na ọ ka ọ na-echetara fa onye nọbu nụ mana ọ nọrọzi ya anya na enyo Jesu Kristi a na-efe ọ wụ ka o wee nyere mmadụ aka etu mmadụ si aghọta ife maka na asị Jesu Jesu Jesu mana ị fụrọ ya anya mana ịfụdụ na ụdị etu a etu a ka ọ dị ọ na-egosi ife na-echetara gị ife dị adị mana ị fụrọ ya anya so na etu a ka ọ dị nke nne bụ Vejin Maria ọ na-echetara gị o nwerọ onye na-efe efe o nwerọ onye na-esekpuru ya na-efe Chineke na-atụghari n'ime uche gị ụdị ebube dị nne ya o wee nyere gị aka iwegide mmụọ gị elu maka na ife a na-afụ anya na-aka enwe ife ngosi karịa ife a fụrọ anya ife ọzọkwa wụ nke a na-akpọ our parish hall nke wụ St. Philip parish hall anyị na-atụkwa anya n'ụbọchị ya nwa na anyị ga-emeghekwu ya Ha, ife onye na ọ wụ ife arụchakwana debe na-echezi mgbe emekọtacha ife ndị a niile aba dịka ụka si wee debe na tupu edoo ụka asọ na a ga-enwe ebe a na-eji emegasị ife ndị ọzọ ife dịka ije gwuri egwu ife dịka ije nọ nọ nzukọ nzukọ dị iche iche e wee sị na a ga-enwe ife a na-akpọ họl ya na ọ bụrụ na enweghị na anyị eme dedikeshọn anyị eme dedikeshọn maka na eme ka na dedikeshọn o nwezi ife ọzọ anyị eme na-ese bụ ife Chineke hmm. ọ nya ka e ji wepụta ebe e nwe ife ndị ọzọ wee sị na ya enwe họl ya wụ họl akwụkwuona mana ka ife si gbatakwuru anyị bịa sị ebe a na-ekwu ụmụaka kịta etubu isi esi aga anyị si na ọ ya-adị mma catch them young idebe ka ha dị na nwa anyị wee sị na St. Philip wụ ebe ndị mmadụ ya-abịa fụọ ọrụ ebube Chineke and otu ọrụ ebube Chineke wụ ịzụpụta mmadụ ka mmadụ wụrụ mmadụ human development anyị wee sị na anyị ga-ebido ụlọ akwụkwọ anyị wee bido ya ụlọ akwụkwọ na Septemba arọ gara aga 2019 nke anyị kpọrọ St. Philip's eh, Academy is a special place for training of children nya ka o ji wuo akademi ebe a ga-azụ ya zụ onye nwe na nwa zụwe ya n'ụzọ morality ụzọ knowledge nye ọmụma na ịma Chukwu oke mmụta na ịma Chukwu ọ ife anyị ga-emere isi ya oge anyị rụbazie mgbe ife nọ aba nursery 1 to 3 and primary 1 to 3 ọ ife nọ aba about roughly 200 200 pupils bụ ife nọ aba o nwezi oge anyị na-emezi ife a o nwere otu nwa agba- nwa amadi na-enyere anyị aka rinne bụ high chief Aloysius Ikegwuonu maka na ife ndị anyị na-enwe nya amara Chukwu nyere ya ka ọ na-awụsakwa ebe a tupu nri arụ bido arụ ụnọ ụka ebidogo ndị obodo ebidogo na fa ya-arụ bido onye awụ ịtọ ntọala oge arụ yitere ya nwa asị mba sị rapụkwazi na ya nwa ya-eweru wee bido oge anwa na-arụ ya wụ ụnọ ụka rụchapụ ya agọzie ya mgbe anwa emesịkwa ka ife si adị enwe parish ebidokwa parish emesịkwa ọ sị mba n'ụlọ ụka adịba etu ya nwa si wee chọọ ewekwu okwu ife ahụ eme ebidokwa ya nwa bidokwa sị na ọ ya-arụ ọ bụrụ sị na ọ ya-arụ nọ na-arụgharị ya ka ọ nwa karịa etu ọ dịbu wuri ife ya Chineke afa nsọ Chineke otito maka ya wụ St. Philip n'elu skuulu ebe ya ọ bidogodo ọ na ọ na-achị ebe anyị second floor or third floor St. Philip's Academy under construction

ụlọ ụka na-afụ maka ya nne na nna na-afụ maka ya ka o si dị kịta mana ya nwa na onwe ekwere nkwa na ọ bụrụ na ọ rụchaa eh, skuul na ọ dịka skuul na-adị na ọ ga-enye skọlaship nye term ọwụna o nye skọlaship ihe ọ na-agụ na-enwe skọlaship na ọ bụrụ na ọ rụchaa ya ah, onye ọbụla bụ onye ezigbo si na-abịa na-agụ na ụlọ akwụkwọ a ga-enweta skọlaship ya term ọbụla o nwere ife ọzọ ka ya-egosikwa anyị ka anyị nwee ike were chịkọta ije anyị bịara a na-ekwu ekwu tupu m abịa dị tupu m abịa n'ebe a arụchago ụnọ ụka arụchago ebe ụlọ ụkọchukwu ya-ebi ọ bụrụ nya bụ nke anyị na-enefe ya n'anya na mgbadebe ọ bụ otu nwa okorobịa bụ High Chief Aloysius Ikegwuonu ọ bụ nya arụkwụ ya rụọ ife niile gbasara ya debe nya arụ ọnwa January 2015 m bili ya bụ aha mesịa wetakwa fada ọzọ dịka onye ya nọkwa wee na-arụ ọrụ ebe ọ nkwari ife nlofuru maka na n'arọ a anyị nọ n'ime septemba 9 ka parish ya merụ arọ ise ọ bụrụ na anyị debere ya ka ọ bụzie na 8th oh. anyị emeghe na mmụọ wee debezie nke nke ọzọ ka ọ bụrụ na 8 of eh, January 2021 anyị achịkọta ife ndị a niile ọnụ kene Chineke na arọ ise ka Chukwu ji ife ndị a gọzie anyị
ọ dị mma ya bụ 8 of January o nwere ndị a na-atụ anya ha iche ka ọ sọsọ ndị Ofufe ka ọ sọsọ ndị St. Philips anyị na-atụ anya onye ọbụla ọ dị mma emụ a sị na anya fụrụ ugo ya ọlụgo na a da afụ ya kwa daa anyị ekenego gị n'ife ị kọwalụ Daalụ. Ee, n'iji wee weta n'isi njedebe ya bụ onye a na-akpọ afa bụ High Chief Aloysius Nnamdi Ikegwuonu onye e jikwa Ebubechukwuzo wee malụ ọ na-abụ ọnwa ọnwa arọ gaa a na-asị na ọ nwụrụ i nekwa anya ị fụkwa onye a sị na ọ nwụrụ ọ bụrụkwa na ọ dị ndụ ọnwa ọnwa arọ gaa a sịkwa na High Chief Aloysius Ikegwuọnụ na ọ nwụrụ ya bụ ife ọ bụrụ ife ndị igbo ma ọ bụ ndị nnewi n'asụsụ anyị na-akpọ ibu ka mmadụ anyị amarọ ife ị nwere ike ikwu gbasalụ ife dị etu ahụ amarọ mgbe ị na-afụ ya ma ị na-anụ ya ọ bụ ife mwute na enweghị igbo ya igbo bụ ndị na-echekwaba ma kpọọ ndụ ife anyị nwa ndị afrịka na-echekwaba kpọọ ndụ ife na be anyị na mmadụ nwere ike nọkọta were asịrị asị ya kwuo okwu asị na mmadụ nwụrụ ya ife mwute onye ọ sọ ya bụrụ ọ na-ewute hinne ọ dụ ọ dụ mma na ọdụ anyị na omenala anyị ọ dụkwa mma omenala anyị dị ka ndị otu kristi o nwere ife na-agba anya mmiri na o nwere ndị wụ ndị okwu ụgha nga a na-akpọ okwu ụgha nga wee dị mma na advice na ndụmọdụ na-enyere be anyị wụ ka anyị kwa ile anyị nga onye wepụ anyị ile nga ịgbasa okwu asị na-emebi obodo James dị asọ sịrị anyị na ile epere mpe mana o nwe ike ịmụnye ụlọ ọkụ
igbo bụ igbo ụnụ anụgo ọnụ onye isi nchụaja nọ n'ogige nsọ St. Philips Ofufe Amakwa em isiokwu nchịkọta ife ndị a niile bụ na Jehova ji ofu nwa okorobịa onye nke aha ya bụ High Chief Aloysius Ikegwuọnụ onye nke a na-etu Ebubechukwuzọ Onyenweanyị ji ewekwara ngwa ọlụ wee lụọ ife ndị a anyị fụrụ anya n'ụnọ ụka St. Philip's tata anyị agago ngalaba dị iche iche nke kasị wee kpa m obi ụtọ bụ dịka a na-akụzi ndị mmadụ ife n'ime mmụọ ka a na-azụlitekwa ụmụntakịrị n'egwu Chineke maka na ụmụaka bụ ha nwa bụ ọdịniru a ga-enwe n'obodo ya bụ na anyị ekene gị na-ekenekwa ndị isi nchụaja chineke ji alụ ọlụ na ya bụ ụnọ ụka ma na-echetakwara ụnụ na ọnwa jenụwarị afọ 2021 gba mkpụrụ abalị asatọ na a ga-emezi ife nke a kpọrọ dedication nke m na-eche na ọ bụ onye isi nchụaja bụ
nnukwu ụkọchukwu Hilary Paul Ọdịrinyechukwu Okeke Catholic Bishop of Nnewi Diocese Onye ije